An lamɛnbaaw an n'an filɛbagaw Mali kɔnɔ Mali kɔkan RAFICOM a n'a jɛɲɔɔn TV aw bisimila Dɔnkibaru ale kɛnɛ kan fasirikɛjɛkulu olu kɛlen kɔ ka madali kɛ nansarakan cɛɲi na An bɛ yan sɔgɔma in na ka se ka na a bamayɛlɛma bamanankan jɛlen na o b'a jira k'a fɔ min bɛ bɔ anw da anw ka ko dilanen tɛ walasa gafe caman bɛ an bolokɔrɔ min ye Indépendant ye ka taa se Soir de Bamako ma n'a ɲɔgɔnna caman o b'an bolokɔrɔ an bɛ kunnafoni daminɛ ni gafe fɔlɔ min ye o ye Indépendant ye Indépendant ni o ye kannabila ye nin y'u ka bɔko ba duuru kɛmɛ duuru bi kɔnɔntɔn ani wɔɔrɔ Tarata don bɔli don min bɛnna novanburukalo tile mugan ani fila ma san ba fila ani mugan ni fila fasirikɛbaw ko an ka taa an ka gouvernement o kunkanko kibaruya la min ye mali gouvernement u bɔra o kuma na ka sababu kɛ min ye faransi jamana olu kɛlen kɔ ka danganiya ta k'a jira k'a fɔ faransi ale bɛ dɛmɛ min ɲɛsin mali ma ni a bɛ fɔ a ma ko aide au développement ko u ye o ɲɔngiri mun y'a sababuya Fasirikɛbaw ka fɔ la min ye bɛnbaliya min bɛ mali ale ni faransi jamana ni ɲɔgɔn cɛ o de kɛra sababu ye ka se ka faransi marabaaw olu ka danganiya ta ka dɛmɛ a tigɛ ka sababu kɛ ko Rusi jamana olu ka sɔrɔdasi jɛkulu min bɛ mali kɔnɔ ni o ye Wagner ye ko olu ni faransi tɛ se ka sigi kɛ ɲɔgɔn fɛ mali kɔnɔ nin kibaruya in bɔlen ka bi fasirikɛbaaw ka fɔ la u ko mali a marabaajɛkulu olu ma ko bila dagirinda la olu wulila k'a jira k'a fɔ nin kibaruya min fɔlen filɛ faransi fɛ olu fana labɛnnen don o kama min ye faransi ka dɛmɛ a bɛ se baɲumankɛtɔn fɛn fɛn ma mali kɔnɔ ni o ye ong-w ye ko olu bɛɛ ka baara fana ɲɔngirila mali kɔnɔ ka dan bi don in na nin de kun ye kunnafoni an ye min dala salo ka bɔ Indépendant kɔnɔ an bɛ fasirikɛbaa fo k'a barika da ko ala k'a ka kalimu mɛn sanfɛ n'an bɔra yen sa lamɛnbaaw hali bi an bɛ taa ni kunnafoni ye an bɛ to gafe kelen ale kɔnɔna na min ye Indépendant ye fasirikɛbaw ka fɔ la u ko an ka taa min ye lakɔlidenw olu kunkanko kibaruya la lamɛnbaaw n'i y'a lajɛ kununko kalan a ɲɔngirila mali kɔnɔ ani mali yɔrɔ caman na mun y'a sababuya min ye denmisɛnw ka lafasalitɔn bɛ n'a bɛ fɔ ko AEEM Association des élèves étudiants du Mali olu ye laɲini kɛrɛnkɛrɛnlen kɛ a bɛ waati jan bɔ mali a marabaajɛkuluw bolo o laɲini minnu ma sabatiya o kɛra sababu ye AEEM maaw u ye wulikajɔ boloda kununko ka laban ka denmisɛnw ka u bɛɛ lajɛlen labɔ u ka kilasiw kɔnɔ k'u bila ka taa so gɛrɛfu in a bolodalen don tile duuru bɔɲɔgɔnko o b'a jira k'a fɔ nin dɔgɔkun in bɛɛ lajɛlen ye denmisɛnw tɛna kalan sɔrɔ mali kɔnɔ wa aeem maaw u kali kan don fo n'a kɛra olu ka laɲini o de sabatila n'o tɛ u tɛna segi kɔ n'an bɔra ye ali bi an bɛ to eh, kunnafoni ale hokumu kɔnɔna na an bɛ gafe kelen ali bi o kɔnɔna kan dɔ da o tulo kan min ye lakɔli karamɔgɔw olu ka faraɲɔgɔnkan jɛkulu bɛ ni o y'u ka lafasali tɔnba ye n'a fɔ ma ko synergie eh, des signataires du 15 octobre 2016 Nin ye lakɔli karamɔgɔw ka faraɲɔgɔnkan jɛkuluba ye min bɛ u ka hakɛw ani u ka laɲiniw kɛlɛ kɛ mali a marabaaw yɔrɔ nin jɛkulu in u y'a jira k'a fɔ siga tɛ min na siɲɛ in kɔni olu na wulikajɔ boloda damada u ka laɲini ye min ye ni o ye article 39 ni o bɛ makama dɔw di u ma u ka baaraw kɔnɔna na o ka sabati ɲɛjugu ɲɛ ɲuman Nin jɛkulu in u y'a jira k'a fɔ sɛndika synergie des syndicats signataires du 15 octobre u y'a jira k'a fɔ n'i y'a lajɛ ka kɛɲɛ ni janvier kalo san ba fila ani mugan ni fila ye olu tun y'u ka laɲini bɛɛ lajɛlen ɲɔngiri k'a sababu kɛ min ye farafinna tilebinyanfan tɔnba min bɛ n'a fɔ ma ko cedeao ale ni uemoa olu kɛlen kɔ ka gɛrɛntɛ a ta k'a ɲɛsin mali ma laɲini caman bɛ yen min ye sɛndika maaw ye u tun ye a bila kɛrɛfɛ maa bɛ fɛn dɔ bila kɛrɛfɛ i ɲinan tɛ a kɔ o bɛ i n'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya na anw ka sɛndika maaw u ye wulikajɔ min boloda nin waati in na k'a jira k'a fɔ cogo bɛɛ lajɛlen na olu tun ye laɲini minnu bila u wulila nɔfɛ u b'a fɛ article 39 a ka don ba la joona joona Mali kɔnɔ o kama u ye lasɔmɔli gafe min bila ni o ye préavis de grève ye o boloda an bɛ k'a jira k'a fɔ min ye kɛrɛnkɛrɛnnenya na ɛɛ desanburu kalo nata ale tile tan ani naani ka taa bila a tile tan ani wɔɔrɔ la o n'a kɛ baarabila a kun fɔlɔ ye ni ko ma bɔ a ko la ko baarabila ko tɛmɛ bɛ se ka kɛ n'a ye o desanburu kalo kelen kɔnɔ fo ka taa fo don min u ka laɲiniw olu sabatila n'an bɔra yen sa nin waati na an bɛ gafe wɛrɛ min ta a bɛ f'o ma ko euh, soir de bamako soir de bamako fasirikɛbaa ka fɔ la a ko an ka taa politiki ale cɛba dɔ kunkanko kibaruya la min ye eh, nuhun togo ye nuhun togo ale yɛrɛ ka bɛrɛbɛrɛtɔn tɔgɔ ye usr de ye usr n'i y'a lajɛ ale fana ye mali a bɛrɛbɛrɛtɔn dɔ ye mali kɔnɔ min ye eh, nuhun togo ye a ye gɛlɛya sɔrɔ ka kɛɲɛ ni kunungo ntɛnɛn ye mais n'i ye gɛlɛya in lajɛ a bɛɛ daminɛna fɛn min na o ye kibaruya dɔ dilen anw ka bɔlɔlɔw sanfɛla la kibaruya min y'a jira k'a fɔ kɔrɔfɔ mun bɔra nuhun togo da ko o kɔrɔfɔ ninnu dɔw tɛ tiɲɛ ye a ye tali kɛ nafoloko kibaruya de la k'a jira k'a fɔ an kɛrɛfɛ banki dɔ bɛ yen ni o ye bms ye ko nafolo dɔ bɔra o bms kɔnɔ ka ɲɛsin commerçant dɔw ma k'a ma kɛ sariya a kɔnɔna na o senfɛ min ye mama lah ale tɔgɔ yira o kow kɔnɔna na kɛra sababu ye mama lah ale fana ye a ta da bɔgɔ jeninen kan ka nuhun togo a wele bɔgɔ jeninen kan bɛnkafɔw bɛɛ lajɛlen kɛlen kɔfɛ maaw kun ɲɛna ko ko banna mais ko min balila maaw la o kɛra kununko ntɛnɛn min ye nuhun togo ale kɔni eh, welela bɔgɔ jeninen kan ka laban k'a bila ka taa kasobonba la donc euh, an bɛ se ka min ɲɛfɔ lamɛnbaajɛkulu ye kɛrɛnkɛrɛnyana fasiri yɛrɛ a n'a nasira fɛ o de ye k'a jira k'a fɔ yafa kɛlen kɔfɛ min ye kiiritigɛla maaw ye ani eh, mamala yɛrɛ ka sogonnadonbagaw ni o y'a ka avokaw ye olu ka baaraw tɛmɛ kɛra ni o de y'a to nuhun togo a y'a yɛrɛ sɔrɔ kaso la bi n'an bɔra yen hali bi an bɛ to politiki ale bunakun ka bɛrɛbɛrɛtɔn belebele dɔ bɛ yen n'a bɛ fɔ ma ko adema pasj ni o ye didenba tɔn ye fasirikɛba ale kɛlen don k'a jira k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnɲɛna min ye adema ye ko u bɔra u y'u ka hakilinata fɔ jamana a marabaajɛkulu u ka sisan taabolow la o ye jumɛn ye n'i y'a lajɛ an ka marabaajɛkulu u kɛlen don ka wulikajɔ boloda min ye an ka sariyasunba k'u bɛ o kura sigi sen kan adema ale y'a jira k'a fɔ o tɛ ale fɛlako ye bi k'a sababu kɛ n'i y'a lajɛ kɛrɛnkɛrɛnɲɛna mali a bɛ dankan min na bi N'i ye kow ta ka lajɛ i b'a ye k'a fɔ Mali a makoba tɛ sariyasun a faleli la. O ye ADEMA ka hakilina ye, o ye bɛrɛbɛrɛtɔn caman ka hakilina ye. O kama ADEMA ka tɛmɛ ni a ɲɛmaaba ye Marimaca Jara, a y'a jira k'a fɔ olu kɔni bɛ min ɲini, tiɲɛ don min ye an ka sariyasunba ye gɛlɛya misɛnw b'a kɔnɔ mais ka taa dalasaalo ka bɔ yen ko ka kura wɛrɛ sigi. k'o fana tɛ adema fɛlako ye nin wagati in na o kɔfɛ bɛrɛbɛrɛtɔn caman wɛrɛ bɛ yen i n'a fɔ asuma asuma ee, fo ka taa se zumana sako ale ka parti ma ale ni cɛbilen daramɛ u ka parti olu bɛɛ lajɛlen u ka hakilinata fɔ sariyasunko in o kan n'an bɔra yen hali bi an bɛ taa ni kunnafoni ye min ye anw ka ee, jamanakuntigi kolonɛli asimi goyita dɔgɔkunjan tɛmɛnen a ye wulikajɔ boloda min ye mɛri dɔ bɛ yen k'ale bolo bɔ ca la min ye kɛrɛnkɛrɛnɲɛna kɔlɔnjɛba ale serikili kɔnɔna na komini dɔ bɛ a bɛ fɔ a ma ko kajana komini mɛri dɔ bɛ yen ale tɔgɔ a ye zumana sangare dɔw b'a fɔ ma ko zubilen parti CDS o ma don min ye kolonɛli asimi goyita ka se an ka premier ministre par intérim min ye ministre de l'économie et des finances aluseni sanu olu ye tɛgɛnɔ bila kɛ k'a jira k'a fɔ Nin mɛri masina k'a bolo bɔra ca la k'a sababu kɛ k'a ye tanamakoba de kɛ a ye tanamako min kɛ a bɛ tali kɛ nafoloko la ani wale caman min ye meri yɛrɛ a ka sɔrɔw fo ka taa se sugubulon k'a feere ka laban k'a nafolo kunmaniya o damadama kɛra a musakaw bɛɛ lajɛlen fasirikɛbaw ka fɔ la olu ko k'a bɛ taa jɔ fo sefa wari miliyɔn kɛmɛ o n'a ɲɔgɔnna na o kɛra sababu ye jamanakuntigi ale ye min ye zubilen a bolo bɔ ca la n'a fɔ ma ko révocation o b'a jira k'a fɔ ka dan novembre kalo tile kɔnɔntɔn tɛmɛlen na zumana sangare ale min ye kajanakaw ka mɛri ye kɔlɔnjɛba komini na ale bolo bɔra ca la a ka mɛriya baaraw olu bɛɛ lajɛlen eh, ɲɔngiri la n'an bɔra yen hali bi an bɛ taa ni kunnafoni ye an bɛ gafe wɛrɛ min ta a bɛ fɔ o ma ko nouvel horizon nouvel horizon lamɛnbaaw fasiri kɛba ale ko an ka taa min ye anw ka ministre de la sécurité a kunkanko kibaruya la fo ka taa se an ka ministère du transport et de l'équipement wagati tɛmɛlenw na a jirala k'a fɔ min ye san ba fila ani mugan ni saba ye ko ni ala sɔnna banfula donni moto boli banfula ni o ye kasiki ye ko o na kɛ wajibi ye mali kɔnɔ kibaruya y'a jira k'a fɔ dasumusumu ani jateminɛw bɛɛ kɛlen kɔfɛ marabaajɛkulu ko u ye seginkɔ a boloda u ye seginkɔ jumɛn a boloda u y'a jira k'a fɔ min ye a doli ye wajibi bilen ko o bɔra a ma ka sababu kɛ min ye sensibilisation ka continuer ka mɔgɔw lafaamuya n'i ye moto boli ka sɔrɔ kasiki tɛ i kunna a bɛ se ka degun min las'i ma fo ka taa se kɛrɛnkɛrɛnya na e ka degun wɛrɛ minnu bɛ se maa wɛrɛw ma ka se ka maaw lafaamuya o kan wagati jan min bɛ taa bawolo bɛɛ sɔnni na kasiki doli la ko tɛmɛna kɛ o ye nka dayurula kɛrɛnkɛrɛn min talen don fasiri kɛbaaw ka fɔ la o y'a jira k'a fɔ min ye administration publique maaw ye n'o ye forobaca kɛbaaw ye olu kɔni kɛli ka kasiki don k'o kɔni na kɛ wajibi ye o fana daŋaniya talen don nin de tun ye kunnafoni an ye min dala salo ka bɔ nouvel horizon kɔnɔ hali bi an bɛ taa ni kunnafoni ye nin wagati in na an bɛ gafe wɛrɛ min ta a bɛ f'o ma ko indicateur du renouveau indicateur du renouveau lamɛnbaaw fasiri kɛba a ko an ka taa anw ka ministre de la sécurité ale kunkanko kibaruya la min ye belebele in a ye wulikajɔ kɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔ ka taa i k'a dɔn k'a fɔ rusila jamana kan A wulikajɔ a kɛra sababu ye min ye tigɛnɔ bila sɛbɛn caman o kɔni tɛmɛna mali ale ni rusi jamana ni ɲɔgɔn cɛ tigɛnɔ bila sɛbɛn ninnu a caman bɛ tali kɛ min ye lakana ko fo ka taa se lakana minɛn ko ma min ye mali ka dɛmɛ da dumunifɛn ko la angɛrɛ malo fo ka taa se kɛrɛnkɛrɛnya na farinimugu ma olu fana caman kumaw kɛra u ni ɲɔgɔn cɛ an ka ministre de la sécurité ale kɔni ye o taama kɛ mali tɔgɔ la ka kɛɲɛ ni dɔgɔkun tɛmɛlen ye n'an bɔra yen sa hali bi an bɛ taa ni kunnafoni ye kibaruya wɛrɛ min bɛ yen o bɛ tali kɛ an ka premier ministre docteur choguel kokalla maïga lamɛnbaaw fasiri kɛbaaw y'a jira k'a fɔ choguel kokalla maïga n'i y'a lajɛ mali premier ministre ale kɔni farikolo kɛlen kɔ ka sɛbɛkɔrɔ sɔsɔ nin waati laban na kuma cayara kosɛbɛ yala a na segin ka na a ka jɔyɔrɔ ta tuguni n'o ye premier ministreya jɔyɔrɔ ye wa Ni ɲininkali ninnu a bɛ ka taa daw bɛɛ kɔnɔ bɛɛ lajɛlen bɛ k'i ka ɲininkali kɛ i ka kɛcogo la ka fasirikɛbaw olu kɔni y'a jira k'a fɔ min ye docteur Choguel Kokalla Maïga fo ka se bi don in ma da balolen si ma fɔ k'a fɔ Choguel Kokalla Maïga k'a bɛna segin ka na a ka baara ta a nɔ na nka kunnafoniw nasira fɛ a jirala k'a fɔ a kɔni a bɛ furakɛli a bolo kan hali bi n'a bɛ fɔ a ma ko rééducation ka sababu kɛ farigan min y'a sɔrɔ o ye degun se a farikolo yɔrɔ dɔw ma olu kow bɛ sen na an bɛ dugawu don k'ala ka eh, lafiya da di an ni a ma n'an bɔra yen lamɛnbaaw hali bi an bɛ taa ni kunnafoni ye dɔɔni min ye sɛnɛ ale kibaruya a mada an bɛ gafe min kɔnɔna na a bɛ f'o ma ko Nouvel Horizon fasirikɛbaa ka fɔ la a ko an ka taa mali ale kɔɔri sɛnɛnaw olu kunkanko kibaruya la N'i ye kɔri sɛnɛnaw jateminɛ min ye kita mara ka taa fo sikaso mara kɔnɔna na olu ye yɔrɔ ye kɔri a bɛ sɛnɛ yɔrɔ min na kosɛbɛ fasirikɛbaa y'a jira k'a fɔ ɲinan min ye campagne agricole 2022-2023 ko fɛn dɔ min kɔni maaw n'a fɔ o jigi kɔ dɔɔnin ka sababu kɛ n'i y'a lajɛ sɛnɛ a daminɛ na gɛlɛya belebele kɔnɔ min ye angɛrɛ ko gɛlɛya o ye kɔri sɛnɛnaw olu sɔrɔ o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ min ye tumu dɔ bɛ a bɛ fɔ a ma ko kɛrɛkan ale tumu n'a ye kɔribulu a minɛ a bɛ kuru ni kɔribulu bɛɛ lajɛlen kurula fasirikɛbaa ka fɔ la i y'a ye kɔri a tɛ den tuguni hali bi min ye i k'a dɔn k'a fɔ sɛnɛ ale kunnafoni kɔɔri jɔn a la min ye cikɛlaw ye fasirikɛbaa ka fɔ la olu y'a jira k'a fɔ kamanagan ani kɔnɔnafili o bɛ mali cikɛlaw kan fo ka taa se an ka jamana ɲɛmayaso ma min ka baara ɲɛsinnen don sɛnɛko ma ni o ye ministère de l'agriculture ye ka sababu kɛ min ye angɛrɛ ko o bɛɛ lajɛlen gɛlɛyalen kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnya na min ye tumu dɔ o fɛnɛ nana i sen don baaraw la o kɛra sababu ye sɔrɔ laɲini min kun kɛlen don o kɛra kɔlifɛn ye o b'a jira k'a fɔ kɔɔriko gɛlɛya caman bɛna bɔ a la ɲinan san in na ka ɲɛsin cikɛlaw ma N'an bɔra yen sa an bɛ gafe wɛrɛ min ta a bɛ fɔ o ma ko Le Pays jamana fasirikɛbaa ka fɔ la a ko alimaɲi jamana min diinɛ tigilama dɔ bɛ mali kɔnɔ yan ka kɛɲɛ ni dimansidon ye ale an darakila ka tunun ni a ye a darakila ka tunun ni a ye sɔgɔma joona min ye k'a dɔn k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnya na a bɛ fɔ min ma ko conférence épiscopale o ye kɛrɛnkɛrɛnya na an balima kerecɛnlakaw olu ka jɛkuluba dɔ ye olu y'a jira k'a fɔ u balimakɛ ni o ye alimaɲi jamanaden ye a tɔgɔ ye Hans Joachim Lohre ye ale a darakila bamakɔ dugu kɔnɔ ka tunun ni a ye o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ min ye a ka bolimafɛn ka kɛɲɛ ni kununko ntɛnɛn yɛrɛ ye o taara ye min ye an ka cakɛda min bɛ yen n'a fɔ ko institut de formation a ka bolimafɛn taara ye o yɔrɔ masina na min ye hans joachim lohre ye a yɛrɛ kanubaw olu kɔni y'a jira k'a fɔ nin ye darakili ka tunun de ye ko n'o tɛ ko k'a fɔ ko ko wɛrɛ y'a sɔrɔ o tɛ donc fasirikɛbɔ olu kɔni y'a jira k'a fɔ wulikajɔw bɛ senna nin wagati na cogo min na ni alimaɲi jamana den a bɛ se ka lasɔrɔ cogo min na ka laban k'a lasegin a ka maaw ma hɛrɛ ni baden na Lanbaw hali bi an bɛ kunnafoni wɛrɛ min da aw tulo kan o bɛ tali kɛ pati urd n'a fɔ ma ko le parti de la poignée de main sumɛla sise ala ma hinɛ a la ale ka pati urd union pour la république et la démocratie lanbaw a ma dogo maa si la pati urd a bɛ san kelen bɔɲɔgɔnko bɔ u ka baaraw kun ɲɔngirilen don ka sababu kɛ min ye fɔɲɔgɔnkɔ o kun donna pati a ɲɛmayaso maaw ni ɲɔgɔn cɛ fɔɲɔgɔnkɔ bɛ tali kɛ sumɛla sise ale yɛrɛ nɔnabilali o fɔɲɔgɔnkɔ de tun donna pati denw ni ɲɔgɔn cɛ fɔ kiirikow bɛɛ lajɛlen bɔra la wa n'i y'a lajɛ mali kiiribulon k'a daminɛ min ye duguma kiiriso ka taa cɛmancɛ kiiriso la olu bɛɛ lajɛlen kɔni y'a jira k'a fɔ min ye gwaɲɔn kulubali honorable gwaɲɔn kulubali ko ale de sugandira ka kɛ urd ye a peresidan ye sumɛla sise nɔlabilaba o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ gwaɲɔn kulubali ale kɛlen kɔ k'a bolo kɔni don ca la min ye ɲɔgɔnye fɔlɔ o kɛra pati ale siyɛzi la badalabugu ɲɔgɔnye a bɛ fɔ' ma ko se secrétariat exécutif ma olu ye ɲɔgɔn ye tarata o kɔfɛ min ye sibiridon ye ɲɔgɔnye kɛra ka ɲɛmaaya bɛɛ lajɛlen to gwaɲɔn kulubali ale kɛrɛfɛ min ye an ka belebele fila tun bɛ yen min ye madamu kulubali kajatu samake ale ni amadu sise n'a fɔ ma ko jajiri ale ye depite kɔrɔ ye ninnu bɛɛ lajɛlen visi peresidanw ye urd ale tɔgɔ la nin lajɛba in kɔnɔ min ye kuma min bɔra jama fanba da o de ye an ka bɛn an k'an tigɛ di ɲɔgɔn ma o hukumu kɔnɔ min ye komisɔn belebele fila o sigila Komisɔn fɔlɔ o ka baara ko o na ɲɛsin min ye sariya sunba ale faleli baara min bɛ an ka marabaajɛkulu bolo ka hakili jagabɔw kɛ olu kan cogo min na urd ale ka dɛmɛ bɛ se ka kɛ bilasiralikan ye ka ɲɛsin eh, marabaajɛkulu ma o kɔfɛ komisɔn filanan o sugandira olu ka baara na ɲɛsin n'a ma ɲɛ k'a fɔ tɔndenw fɔra ɲɔgɔn kɔ fɔ kiiri bɔra a la olu ka se ka wulikajɔ kɛ ka se eh, binbagaw ma ka sababu kɛ n'i ye ko in lajɛ binbaga tɛ yen sebaa tɛ yen nin kɛra bin de ye pati ma kuma surunya na mɛ o bɛɛ n'a ta a jirala k'a fɔ minnu kɔni kun bannen don ka olu cɛ tagama cogo min na u bɛ se ka segin ka na pati a hukumu kɔnɔ baara ka kɛ sumɛla a ye patiba in sigi kun min na ni o ye mali fanga ɲinili ye o baara o tɛmɛ ka se ka kɛ n'o ye ale balolen ɲɛna min ma se ka kɛ a fatulen kɔfɛ a ka se ka kunnawolo sɔrɔ a ka badabada dayɔrɔ la laɲini o de an bɛ dugawu don kɛ hali bi ala k'a koɲɛ bɛɛ lajɛlen sabati An balimaw nin bɛ dansigi an ka bi don donkibaru labɛnnen na fasojɛkulu ye min mada an bɛ foli di aw ma jamana kɔnɔ jamana kɔkan fɛn fɛn sulen bɛ Raficom na nin waati na a n'a jɛɲɔgɔn resow an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ barika da ka k'an bɛn da ɲɔgɔn ye n'ala ye arabadon jira an na ni ala sɔnna an na ɲɔgɔn sɔrɔ kunnafoni wɛrɛw kɛnɛ kan